Hi, I'm Malawi. Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well articulated news plus information. Please subscribe.
ndi zinsinsi ziti zimene eli njuchi waulula mu abamu yake pamene oyimba eli njuchi watulutsa albamu yake pa 16 may nkhani imene yavuta ndi zina mwa zinsinsi zimene zafotokozedwa mu albamu imeneyi ambiri kutheka mwaziphonya chifukwa choona kuti zinakambidwa mozembayisa tsopano lero pa zoona zenizeni tikhala tikuzukuta kuti concept kapena nkhani imene ikukambidwa mu albamu imeneyi ndiyonena kuti chani nanga zina zimene anthu akuzitchula kuti ndi zinsinsizo zikuchokera pati nanga ndizokuti chani ndiye kuti tikhala tikukambirananso kuti mu album imeneyi ikukamba nkhani yokuti chani komanso ndi chifukwa chani nyimbo zapangidwa mwa mtundu umenewo momwe ena aona kuti zikusiyanako ndi ma album ambuyomu komanso kutengera title komanso album cover imene wagwiritsa ntchito tiyeni tikhale limodzi pamene tikudusana mu ndime imeneyi komanso tikhala tikunena kuti Ndi nyimbo iti imene tikuiona ngati kuti imeneyo itokhala potential hit? I've experienced. This one is gonna be fire. It's gonna be epic.
Eli Njuchi ndi mmodzi wa oyimba okhawo mwinanso kutheka ndi oyimba yekhayo amene ma album kapena ma project ake amakhala osankhika kusankhika kumeneku kumakhala kuchokera pa kapekedwe ka nyimbo nkhani zimene zikukambidwa mu nyimbomo mmene imatulusidwira project kapena album komanso mmene amayipangira market project yakeyo zimenezi takhala tikuziona kuchokera 2020 pamene anatulusa albamu yake yoyambirira imene inali the book of z kuzasatizidwa ndi the book of eli ma albamu amenewa anatuluka mu chaka cha 2020 kenako mu chaka cha 2022 anazatulusa albamu yotchedwa red flag imene inali ngati ep chabe komano chaka chatha mu chaka cha 2024 anatulusanso the jordan year pamene amanena kuti wakwanisa zaka 23 sono lero tabwera kuzafotokoza album imene waitulusa pa 16 may imene akuitchula kuti chifu ndiyo imene ili album yake yachinamba 5 ndiyeno tili mkatikati mofotokoza kuti album imeneyi ikunena chani tikhalanso tikuzukuta ndi chifukwa chani amapanga zimene amapangazo nanga ndi chifukwa chani tikuona ngati kuti wakhala artist wamkulu ali wachichepere chifukwa sizongochitika mwangozi ndi zinthu zoona kuti anachita kukhala pansi ndi kukonza nde ndi chifuniro cha mulungu zikuoneka kuti zinathekadi ndithu ndiyeno lero mu video imeneyi tikhala tikufotokoza zinsinsi zina zimene amagwiritsa ntchito eli njuchi kuti zinthu zake ziyende motere komanso ndi zinsinsi zimene wafotokoza mu album imeneyi chifukwa wafotokoza nkhani imene anthu akhala akuyembekezera kuti amve zokhuza moyo wake chifukwa anthu ali ndi mafunso ambiri okhuza eli njuchi ndiye tiyambepo zokhuza album yake imeneyi zimene zitayambire kuchokera pa picture imene wagwiritsa ntchito ngati album cover funso ndi lokuti ndi chifukwa chani anasankha kuti agwiritse ntchito album cover imeneyi sizinangochitika ziyambe motere kwa onse amene ndi osata nyimbo kapena kuti ndi apakanthawiko akutha kuona kuti album cover ya eli njuchi si yachilendo ndipo izi ndi zoona album cover yi yachokera pa album ya michael jackson yotchedwa thriller ya 1982 ndipo izi zachitika pa chifukwa album ya michael jackson yu anali akukamba kuti pamenepa anali iye akuona kuti wafikapo michael jackson anatchuka ndithu ndipo album imeneyi ndi album imene ili yogulisa pa dziko lonse lapansi mumbiri tsopano pa chifukwa chimenechi michael jackson pofuna kuwathokoza mafanzi ake anazapangano album ya thriller ndiyeno zikuonekanso kuti eli njuchi ataona kuti wayesesa ndithu kukhalano global superstar kapena kukhalano dolo wa ku malawi kuno anaona kuti ndi bwinonso naye kuti asate mapazi a michael jackson kupangira kuti the artist yekhayo amene tingamutchule kuti ku malawi kuno akuoneka kuti wakwanisadi kuzitreata yekha ngati dolo kwambiri kutengera ndi mmene samapezekera mmene amatulutsira nyimbo komanso ndi chidwi chimene anthu amakhala naye pa mashows ake komanso pa zimene angakhale kuti akuchita so anachiona choyenera kuti agwiritse ntchito album cover imeneyi ya icon michael jackson zomwe zikutanthauza kuti pali tanthauzo ndithu pa album cover imene agwiritsa ntchitoyi sanangoyikapo ndithu tsopano kuyambapo nkhani zimene zakambidwa mu album imeneyo tikuyambira nyimbo imene akufotokoza kuti eli njuchiyu akhala akupita kwawo pompano izi zikuchokera pamene mu the book of eli amene ali ma album ake oyambirira anafotokoza akusanzikana ndi makolo ake kuti akupita ku ntchito tsopano zikuoneka kuti ntchito ija inagwirika inatheka ndi akufotokoza kuti akhala akupita pompano mongokumbutsana zimene zinakambidwa mu the book of eli mu nyimbo yotchedwa kuti foni You feel like your love, yeah. Time before me, tizakhale pansi tizapochane. ndiye zikuoneka kuti anapitadi ndithu ntchito inagwirika koma patenga nthawi asanabwerere ku nyumba tsopano mu album ya nyuwanimu akufotokoza kuti zikuoneka kuti ntchito inatheka akubwererano ku nyumba kuti akaoneno makolo so zimenezi zafotokozedwa mu nyimbo yotchedwa eya imene ili nyimbo namba 4 mu album ya chifu iyeyi mu nyimbo imeneyi wafotokoza motere ndi albamu yosafuna kuti munthu ayimvere mwaphuma chifukwa muli nkhani zina zimene zakambidwa mozembayisa komanso muli matanthauzo ena amene ali ngati obisika tsopano tipite ku chinsinsi cha chinamba 3 chimene chakambidwa mu albamu imeneyi chimenechi ndi chimene chakambidwa kwambiri mu albamu yonseyi nkhani imeneyo ndi yokhuza chikondi uh, zikuoneka kuti tsopano njuchi yapeza duwa chifukwa anthu akhala afuna kumva kuti kodi eli njuchi ali pa ubwenzi ali ndi mkazi tsono zimenezi zafotokozedwa mu albamu imeneyi titha kunena nopano kuti zikuoneka kuti a eli njuchi achifu apeza duwa mwina ndi chifukwa anazitchula kuti chifu chifukwa kuti albamu iyi akukamba kwambiri za moyo wake sono ife zimenezi taziziwira kuchokera pa nyimbo yoyamba imene waimba ndi malinga mafia imene akuyitchula kuti wandi mu nyimbo imeneyi akungofotokozapo kuti ex wake akumulira e, akuti anali ndi ex akumulira ndiyeno panopa sitikuziwa kuti amulira chifukwa chani sono nkhani yonseyo inazafotokozedwa pa nyimbo namba 3 imene akuyitchula kuti true love Chikondi chake chandipanikiza chikubwera chatsangati shuga sichoweze True love, true love. Oh no. Chifukwa cha iwe my love ndatandunda menemo anafotokoza ndithu kunena kuti a eli njuchi apeza mkazi mmene nanenera kuti nyimbo ndi malinga mafia anafotokoza kuti ex wake wamulira nyimbo ya true love anayamba kufotokoza kuti ine zachikondi ziro ndinazisiya sinasiya kuti ndipange zikuoneka kuti a eli njuchi anaswedwa mtima sitikuziwa kuti ni nkhani ya zitatu ija pali nyimbo ya zitatu anafotokoza kuti ex wawo anampeza ni mimba sitikuziwa kuti anaswa mtima ndi amene uja ndiye akuoneka kuti anasiya kupanga zachikondi nde mu album iyi akumana ndi munthu wina amene wasintha moyo wawo eh, ndi anafotokoza kuti ine ndapeza chikondi nde mu nyimbo imeneyi anafotokozanso kunena kuti mu galimoto yake yatsopano ija sakunyamulako munthu wachisawawa kapena sakumanyamula katundu wina akumangonyamulamo chikondi chokha chikuoneka kuti chikondi chazaza ndithu mpaka anafika kunena kuti akuti akakumana even ndi apolisi a breathalyzer kumufunsa kuti amwene tikufuna tikuyezeni mowa akamuyeza muthupi mwakemo akumangopezamo kuti muli chikondi

mmenemo ndi mmene eli njuchi waululira za ubwenzi wake umene ali nawo ndiyeno sanalekeze pompa ngakhale kuti sanatchule zina kuti bwenzi wake dzina lake ni ndani koma wapereka masaini ee ndi masaini amenewa wafotokoza kuti bwenzi wakeyi maonekedwe ake ndi otere mutha kumati ndi shoti ineo ndi shoti mutha kumati misala ineo misala mutiwonabe limodzi tilibe ngawa zikuoneka kuti ochepa amene akumdziwa mkazi wa eli njuchi chifukwa chokuti ndi shoti anthu anamunena kwambiri ndiye madalawa zikuoneka kuti mwina zinakhuza kaya sizinakhuze koma apa akufotokoza kuti mutionabe ndi naye limodzi sindikumsiya mkazi chifukwa choti ndi shoti ayi sindikupanga zimenezi chikuoneka kuti njuchi yapezadi duwa madalawa ali mchikondi mmene afotokozera pamenepa nyimbo imeneyo azifotokoza zimenezi mu masikono masikono ndine ndinazolo kufotokoza ngati banja la chisanzo limene amaoneka ngati mamuna akupanga zosiyana koma akazi ake amankonda i think masikono ndi manganya ndi banja lokhalo limene lili la chisanzo of course ndi sewero koma ndi chisanzo ndithu chonena kuti dziko lonse litha kumamuona ngati mamuna wako ndi wamisala ziko lonse litha kumaona ngati mamuna wakoyo soyenereka kutengera kuti you can do better komabe unamsankha munthu ameneyo kunena ukhale naye nde eli njuchi akutiuza kuti iyeyo ngati anasankha wasankha sakutengera kuti ziko likuti chani chifukwa choti chimene anachiona mwa mkaziyo akuchiziwa yekha ndiyeno sizinathere pomwepa zikuoneka kuti shoti wakeyo amamzunguzaso bongo kufika pakuti pena osapita kunyumba. Zimenezo anazikamba mu nyimbo ya Sama pamene amafotokoza kuti iyeyo sakufuna pa deni mpaka zafika pamenepo. Nyumba yokhala yake mkuluyu wayamba kuopa ndithu because akuti sakufuna kuti apange fight ndi mkazi wakeyo. Sizimalephera pa chibwenzi kapena m'banja kukangana. Eh, koma mmenemo ndi mmene akufotokozera Eli za life experience yake kuti mkaziyo pena pake zimazavuta. ndeno anapitirira kufotokoza kuti iyeyonso mpaka wafika pokuti ali disappointed eh, nyimbo imene wakamba zimenezo ndi imene wayimba ndi lulu zikuoneka kuti bwenzili ndikunkhumudwitsa ndithu sizinathere pomwepa chifukwa choti pali zinsinsi zinanso zimene wafotokoza mu album imeneyi koma anthu angoyamikirako kuti Ayimbanso nyimbo limodzi ndi anthu a banja lake aina Chizmo Njuchi komanso Veda Njuchi ili mu album momwemo nyimbo yotchedwa kuti Asa. Nyimbo yabwino kwambiri. Mabiti a mu album iyi onse ena akumveka acoustic koma akuoneka kuti ndi nyimbo za paize zoona kuti munthu ukuyenera ukhale pansi umvetsere. Ndipo ake sanasankhe kuti mabiti akhale madudu cha of course pali nyimbo zina zoti munthu toziplaya apo ndi apo malo a nsanguluso ndi awo ndi awo koma kwambiri amafuna kuti anthu timvetsere nkhani imene akufotokozayi nde sanalekeze pompa wafotokozanso nyimbo ina imene ikuoneka kuti ndi yachilimbikiso ikumamvekanso mwaka gospel komweko akumazanena kuti suli wekha e, panopa nyengo imene zadusiramo aliyense akumaona ngati zikunchitikira yekha so eli njuchi wanena kuti amagayi simuli nokha ngati ife tikuziziwa kunoko kuti zinthu zikuvuta zikuvutadi ndithu ndeno tithamangire ku nyimbo imene ikuoneka kuti anthu akhala akuyiyembekezera pa tiktok nyimbo imene inavuta kwambiri imene album yonseyi i think anatulutsako nyimbo pa tiktok ya maskono komanso nyimbo imeneyi olo biti yokhayo muchita kuidziwa kungoyamba sono nyimbo imeneyi uh, ikuoneka kuti ndi imene inatuluka pa tiktok paja biti kumveka zokoma kwambiri zimene zandisangalatsa kwambiri koma ndangodandaula kuti iyi sinali kolasi eh, anthu ambiri amayembekezera kuti amaona ngati kolasi ndi iyi tikuimva nyimboyo pezeka kuti inali vesi eh, madala vesi iyi imayeneka ibwerereso ibwerere ka 4 ka 5 koma overall yajambulidwa video kwa amene sakuziwa nyimbozi ma video ake akhala akutuluka ndekuti mukapita ku youtube channel ya eli njuchi mukapeza kuti kuli ma video including nyimbo ya composure yi yatuluka video yake nde kupatula nyimbo imeneyo video ina imene nyimbo imene ikuoneka kuti ndiyokhuza chifukwa eli njuchi samangokusiyana kupasani nyimbo yosakhuza ina yake waimba nyimbo ina yake imene akuitchula kuti osandibisa ngati ndondocha nono ndakana nyimbo imeneyi ikufotokoza kuti masiku ano anthu ali mchikondi ndithu koma akubisana ngati kathumba mwina amafuna kuti iyeyi tisampange question chifukwa kuti iyeyinso mkazi wakeyo akumbisa ngati kathumba ndiyeno zikuoneka kuti nkhani iyi ndikufotokoza kulira kwa mkazi wa eli njuchi so akazi onse amene mukuona kuti azimunanu sakupangani post ziwani kuti mkazi wa eli njuchi nayenso akulira mmene mukulirira inumu ndipo kuti uyu ndi woyimba madandaulo onse amene amampeza amapangira nyimbo ndiyeno

pano album imeneyi koposaposa nkhani zimene zakambidwa mochuluka ndi zachikondi komanso za moyo wake zina zimene zinakambidwa mozembayisa koma kutengera production wise ikumveka kuti ndi album yoona kuti yapangidwa mwaukadaulo even ma vocal cords mmene akuimbira eli njuchi nyimbo ngati ya ntchito vesi yakumapeto imene akumveka kuti eh komatu munthu uyitu nde akuyimba zikuoneka kuti kaya wakhala kupanga practice koma he's really improving from mbuyo monsemo umene wakhala akuyimba so now we could tell kuti ma changes kuti ayi munthu uyitu wayamba kupita kosauzana in terms of song composition storytelling uh, the production even beat type ili bwino kwambiri even ma vocals amene akumveka umumu mmene ndanenera muja like for example nyimbo ya walai uh, nalipo mpaka lekale ilikapenda kakulimbe nalipo mpaka lekale Tilikayalo kapakunda Nalimo nikupanya kwani Kumira choka siningayewani It's so relatable kuti nkhani zambirizo kwa anthu amene timadusapo ngati anthu ndi zinthu zoti you really need someone woona kuti akhale nawe on your side so you can easily relate um, so ndi nyimbo zoona kuti the last mutiuze kuti inu favorite track yanu ndi iti so far pa soundtrack pakuonesa kuti uh, ma- I mean ma track list akuonesa kuti alipo nyimbo 18 kuphatikiza intruder uh, komano so far tisiyireni makomenti kuti nyimbo imene yakusangalasani inuyo ndi itiyo panopa amamwira available komanso mutha kudownloada kugwiritsa linki imene ili musimu sono tikambe ku marketing side chimene chili chinsisi chomaliza cha eli njuchi eli njuchi ndi artist yekhayo amene samangopezeka mwachisawawa pa chimenecho zinathandizira kuti anthu asaziwe zambiri za moyo wake anthu asamve zambiri zokhuza iyeyo anthu asaone mavidiyo ambiri pa tiktok okhuza iyeyo anthu asaone maposti ambiri okhuza iyeyo pa chifukwa chimenechi anthu amakhala akukhumbakhumba kumva kuti ayankhula kuti chani kapena anena kuti chani kapena kuti akupanga chani kufikira siku la lero Sizidziwika kwenikweni kuti akukhala kuti, ubwenzi wake ndi wotani ndi munthu. So zimenezi zangooneseratu kuti zimathandizira kuti akatulutsa project anthu akhale nazo chidwi chifukwa kuti amakhala patenga nthawi asanamve kwa mkulu ameneyi. Zomwe zikuoneka kuti imeneyinso ndi one of the marketing strategy. Anadzipangitsa kuti iye akhale scarce, akhale munthu wosowa, akhale rare. Eh, pa chifukwa chimenecho akamatulutsanso nyimbo amaonetsetsa kuti atulutse body of work, atuluke nyimbo zambiri. Zoona kuti ngati iwe sinakusangalatse sakasaka nyimbo imene iwe ukuona ngati itha kutani itha kukusangalasa zomwe ngati kwa anthu ena amene akupanga nyimbo akuyenera aphunzirepo pa zimene wapanga mkuluyu chifukwa pa saizi yake imene alili awapezeka kuti wakwanisa kukhala artist wamkulu zomwe anthu ena zikuwavuta kupangira kuti zimavuta kukhala scarce kupezekako kapena kuzisunga kapena osayankhulapo pa zinthu zina kapena kutulutsa ma project ndi kutulutsanso project yambiri yoona kuti anthu azitha kusiyanisa nyimbo zija komanso amene ali mafanzi ake ndi kupezeka kuti akwanise kukonda nyimbo zonsezi kusonyeza kuti kumene aliko mafans akhala satisfied akamazatulukiranso ulendo wina azakhala kuti wakonzeka ndi kuzapanga experiment zimene akuzifuna ndi kupanganso deliver zina zimene anthu akuyembekezera kale pano mmenemu ndi mmene tapangira react komanso review album ya eli njuchi ngati muli ndi funso siyani mu comment box komanso ngati muli ndi zoyankhula kuti video yakusangalasani mwaziwa zina zimene simumaziziwa komanso mwaona kuti ndizofunika kuti muone mavidiyo amenewa ambiri pangani like komanso kupanga subscribe ku youtube channel imeneyi imene tikhala tikupitiriza kupanga ma review a zinthu zina zimene tikuona ngati mutha kukhala nazo chidwi kuti muziziwe zimenezo ndiye za album ya eli njuchi yotchedwa chifu zinsinsi zimene zakambidwa zolinga komanso ndi zinthu zina zimene mmayeneka muziziwe ngati mwamvera kale komanso simunayimvere album imeneyi tiuzeni mu comment box mukuti nyimbo imene ikusangalasani ndi itiyo kutengera pa tracklist imene yatulukayi
The home of latest and well articulated news plus information. Please subscribe.